ndị be anyị daalụnụ ee nwanne anyị nwaanyị bịa kọọlụ m akụkọ a wee sị m na di ya fụlị ya mgbe ọ dị n'agbọghọbịa ihe ọ na-alaịkị iyi bụ akwa mini nọ na ee apata ụkwụ ya na akwa aka gịlịgịlị a na-akpọ spageti o wee fụ ya sị ya na ọ masịrị ya nke ukwuu na ọ ga-anụ ya o wee nụbịa ya ka a batazi

ụtụtụ efifie abalị ọ kwakọcha ka ọ pụọ di ya ajụ o wele nika o yi dọkaa o wele spageti o yi dọkaa wele wụnye na dosbin ihe a ka okwu na-ese mgbe niile mgbe niile mgbe niile so di asị ya neezikwa ụdị ị ga na-eyi na ọkwa akwa kpuchicha ebe niile akwa aka ogologo akwa aka ogologo ka ị ga na-eyizi ya na

mgbe niile okwu a na-ese mgbe niile okwu a na-ese ọ maazị ihe ọ ga-eme eme o si wee gokwelu bugi bugi bagi bagi ahụ ya na sket dị lawụlawụlawụ na-eyi di egotechelu ya wụsalụ ya sị ya na ọ nya ka ọ ga na-eyi hey! o wee na-eyi ya mana obi adịrị ya mma obi adịrị ya mma chaa maka ọ bụrọ ụdị fashọn ya ị ma onye ọbụla nwe ụdị fashọn ọ chọ so obi adịrị ya mma chaa chaa chaa chaa o wee bịa na-akọsara m sị na ihe nke a ewutegbuo nya na-emeli egbugbuo nya na alịrị na-akwụ ya kedu ihe ọ ga-eme na ihe na-agụzikwa ya bụ ya gbapụ nnọọ n'aka nwoke kedu ụdị sọfọketin bụ nke a kedu ụdị ee bọs bọs bụ nke a na ihe nke a akarị ya na ihe ọ fụchara wee bịa nụba ya ya ka ọ bịaziri kịta wee jụzịa ndị be anyị kedu ihe ọ ga-eme unu kpaali ya alo maka na ihe a ọ ga-eji ya wee bala onwe ya ulu bikonụ unu kpaali ya alo ka ọ mara ihe ọ ga-eme maka ihe akali gị ọ dịrọ hapị ebe ahụ ọ nọ ọ dịrọ chaa chaa chaa so ihe m fụkwa wee tụnyere ya bụ na ee, ihe di gị sị gị yibe gị yibe na ọ bụ nya nwa nwezi gị nwe- ee, nwe gị nwere prọpati gị maka na ị nụgo di ọ bụrụ na ị chọrọ ịnụ di ị rapụ ị fụgo ihe a nọ n'okpuru nwoke ọkwa ị fụ na chukwu emego fazi wee nye fa raịt niile ahụ wee sị na ka a nọrọ n'okpuru nwoke na ọ bụ ka e si eme omenala anyị bụkwa ka e si eme so ọ bụ ihe m gwalị ya ọ na-efe n'isi sị na ọ fụlị ya na ọ fụlị ya nnọọ mgbe ahụ ọ fụlị ya nnọọ mgbe ọ na-eyi ee o nwere ụmụ nwoke na-emekwa ya abịa anụta gị o nwee ọrụ ị ga na-alụ a sị gị alụzina o nwee ihe ị ga na-eyi a sị gị eyizina ihe ọ sị gị yie i yie ọ bụ fashọn ya ga-abụzi fashọn gị ọ kwa nya ndị be anyị ọ bụ ihe m gwara so biko na unu gwa ya nke unu unu gwa ya nke unu ka o wee majụọ maka obi niile bunyere elu n'afọ kpachị kpachị kpachị kpachị ọ bụ ihe ga-aba uru ka unu ga-agwa ya ka o wee nụrụ ọ bụkwanụ na unu nye di ya ndụmọdụ nyekwezie ya na onwe ya ndewonu ka emesịa nyenụ anyị akara ịfụnanya ka emesịa